Oh, ndi mmene zinaliri? Okay, ndiyambe motere. Zokuwuzani kuti ndimakhala ndikuwapemphapempha chiyambireni bizinesi limene lero ndi bodza. Ngati ndimawapempha ndimakhala ndikuwafotokozera zinthu zapakhomo. Musayiwale kuti titangobwera ku Tanzania kaya titangokhala masiku angati tinakhala two weeks tisakuyankhulisana m'nyumbamo. Ndi muja ndimakuwuzani kuti ndikamawawuza kuti ndiwo palibe amandiyankha mwano. samatulutsa ndalama amangonena kuti muzidya zimene zilipozo mudzi mpaka ndinafika powauza atsikana kuti chilichonse chimene chatha musandiuzenso ine muzingopita direct muzikawauza okha akanena kuti ine ndimapempha data ayi kuwapempha kumene ndinapempha ndisiku limene timachokera ku tanzania titafika pachileka pachileka network inanga siyimagwira poti titatera Ine ndinalibe data ndinapempha. Analalata koma anandigulira. Kuwapempha koko kunali ngati kachiwiri. The last time ndinapempha data I don't even remember. Poti kunyumba kuno kumakhala wifi. Ikati yatha kaya iwo kulibe sindimapemphanso olo ku wi- ujeni data. Ndimangozigulira ine pa foni yangayo. Chiyambire ndikupita ku shop. Ku shop ko ndimakhala ndimakhala kuti ndiku- ndikuyuza wifi. Mesa ndimayuza data. So every day ndimakhala ndi f- m- data mu foni mwangamo. Poti ndimapita ku shop. Ku shop ko kuti kumakhala kulibe wifi. it was a total lie kunena kuti ndimavutitsa ndi kumapempha Hmm? Cause ineyo as much as I remember the last time ndinapempha data ndi tsiku limene timachokera ku Tanzania basi eh? akanena kuti kuwapempha sindikudziwa zoti zinthu zake zina zilizonse zimene angandinamizire uko atakhala apa kuti ndimapempha sindinapemphepo ine china chilichonse bambo achisomo koma munthu uja ali ndi bodza akanena kuti mfoni mwanga muli ndalama akakhala che Silino anawauza zoti ati mfoni mwanga ine munali 1.5 million 1.5 million Eh? Mufoni mwanga amayi ine Silino even ndinamufotokozera. Ku account yanga kunali 40000. Mene Silino amandiuza ndikumuuza kuti lero lo customer wandipeya 60000. Eh? Ndimene ndakhala ndi mufoni mwanga ndi 100000. Kaya inali 102. Koma tsiku limene ndimapempha data bambo a Chisomo ndili ndi 2000 chakuti kuti kumfoni yanga poti anatenga anakagona nayo. Anali busy kuti alowe ku chani uku. Alowe ku Airtel Money kuti acheke ndalama kaya mpaka ndinafika powauza kuti akapitiriza ayi blocka anali busy ku, ku ya banki yanga kuti aone anakanika kulowa konseko chifukwa cha ma chani ma password koma amamuuza Silino kuti ine ndili ndi 1.5 million and yet akudziwa zoti kuti ndinali kuti ndaoda katundu ku south africa ndikuti up and down nazo zifikama ndi ndinaoda 1 point chakuti million imene ndagulisa masiku onsewa angokhala kuti bambo achisomo ndi abodza hmm? angokhala kuti ndi abodza point number two ndi yonena kuti tsiku limene lija mutayankhulayankhula ine ndinazichepesa ndinawalembera meseji a pepani paliponse pamene sindinachite bwino ndikhululukireni sitingamakhale chonchi pakhomo pano its not good kwa ana ngakhale anthu amene akutigwirira ntchito kuti tizikhalira kumangoyambana chimvereni mumtima mwanu mundikhululukire ndinazichepesa ananditumizira "Ah, inenso ndikhululukireni ndinakumenya mwakuti mwakuti mwakuti a basi zatha we love each other Yo, koma sikuti muone ngati kuti mtima wanga unati kuti uli mmalo ndinapanga zimenezozo mongogonja kutengera ndi mawu anu anthu amene mmayankhu- mmayankhulani kuti zichepese zichepese ndinazichepesa hmm? koma otherwise sikuti mumtima mwanga mwineyo ululu sindimawumva ayi ndimamva ululu koopsa chimene chimandipweteka koopsa eh ndi maboza yamikani boza amayankhula zinthu zonati nkhani ija iwe ukamakayimva ululu wako amene mwina kaya kundimenya kuma anandimenya kuja sindimva ululu oposa maboza amene ndimamva amene amandiyankhulira mukuona amayankhula boza lija losakhala bwino lija hmm? nde nangochipanga chisankho changa from that day kuti ine yamikani sindidzamupemphanso chinthu A- ati ndamulembera message imene atandiyankha abasi zatha zatha anati ati anagula data akuti voice bundle tu ya voice tu ya calling ya pamwezi mpaka na 10000 kwacha koma ati kugula data ya pamwezi kaya ndalama zingati koma kugula anagula chani koma maijeni atatu ndiye sindinazione mufoni basi pogona ayi waiona data ndiye ndinamyankha kuti "Ah, itiyo data yake ndakutumizirani ndikucheka meseji nkuiona ndiye "Ah, nali ndisanayione komano nde mwagula mpaka na 10000 sei ndinetu sindimakuyimbayimba makozi bwanji simunagule yochepa "Ah, uziyimba nde uzayimbira kaya ndachina mayigondo ndandandandani nangoti oh bwino zikomo kwambiri nangowathokoza nkumagona basi tikugona ali afuna andigwiregwire ndinauza kuti ine sindikumva bwino sindikumva bwino iyi nde zimene mufuna zonse zitani sizitheka anangondisiya nkugona kuyang'ana kumbaliku eh? ayang'ana kumbaliku mamawa ndangozuka foniyo ya Aunt Mia hello hello mwakaniza achimwene anga gagaga chifukwa chani Mm, akuyankhula koma moseka nde ndati o akuuzani eh, andiuza kuti anthu mwakambirana zinthu zatha koma mwakaniza ati madzulo ineyo zija zoti sindinayembekezere moyo unandipweteka moyo unandipweteka koma Aunt Mia sindinaonetsere nangouza iyi Aunt Mia sindikumva bwino ndapanga mauka nanamiza choncho ndapanga mauka nde ukuku s- kwakhala ngati kwatupa sindikumva bwinoyi e nde anayamba kumandifotokozera e mankhwala mauka e mauma kumafotokoza zambirimbiri koma ndimanamiza dzulo mmene ndimakagona ndangotenga padi kunamizira kuyika kuti akandifunsa ndinena kuti ndipanga period komano Aunt Mia aja ntayankhula nawo za malu- za mauka ayi nde sakuziwa mauka ati safunika mugonane chifukwa ati upezeka muzingopasirana nde i think anakauzana anakauzana kumene kuja ngati anatuma kuti azafunse kuti nakaniza chifukwa chani akauzana ndaona dzulo tagona bwinobwino sananditani sanandivutise koma ineyo kukhala pansi nkuzimvera chisoni mwamva? kuzimvera chisoni kuti is this how we are going to live no privacy in our family mulibiretu privacy ha ineyo oko zinachitika zonsezo kundimenya kutani sindinayimbire foni munthuyi sindinayimbire foni munthu nangotenga kuti mavuto ambanja mwanga zinthu zina ndizingotenga madzi ndikumwa basi kumeza ndikanakhalanso kungokhalanso phe simukanaziwaso zoti kunoko kwachitika zimenezozo koma yekha anayamba mafoni kuyimbira china sis tino nkhani kuyikulisa pwi kuyikulisa hmm? kuyamba kuuza anthu mavuto a m'banja mwake wakanika akaiye kuwapanga sort out mavutowo wandimenya yekha koma wayamba kuimbira foni anthu koma kumandiyankhulira maboza ambirimbiri nde ndisaname ineyo pano- as of now kuti ndinene chilungamo moopa mulungu kaya muyankhula kaya mundinena kwa ine ndapanga decide yami sindizalimbana nayenso kaya akupanga chani akupanga chani ndizingomuyang'ana koma ineyo what i know he won't like the new me sandikonda chifukwa choti anazolowera Yamika wolongolola uja nanga sakudana ndi kulongolola ineyo panopa ndasiya kulongolola china chonse chimene angapange ndizingomuyang'ana ndizikhala kuti ndilibe nacho ntchito andani andani panopa zomati "Eh, wewe wewe mm -mm." ndizingomuyang'ana komanso oloko kuti ndinene kuti tikhazikane basi tizuzulane sizitheka ayi hmm? sizizitheka zizipezeka basi moti zatuluka zakafika uku kwa anti Miri kaya zakafika uku nde kuli bwino chinthu ngati chandipweteka panopa ndapanga decision yonena kuti ndizingoziyang'ana mwina ndikhala ngati ino mmene amakhalira silino akakwiya paja amangoti ndwi instead of ayankhule chimene chikumpwetekacho mmangoonera chinkhope mmangoonera chinkhope kuti kuti ee eh, ali, ali m'ma mood ndi mmene inenso panopa ndizikhalira from now on eyetu ndizingomuyang'ana komano even zija zonena kuti kuti ndi feel-e kuti mamuna wanga oloko ndikamuyang'ana ndisaname ndilibiretu naye feeling ndilibiretu ndipo ndikamuona ndikumakhala naye mkwiyo ndili- ndilibe naye chikondi so panopa ayi kwa iye kaya zamuthera koma kumakalemba pa facebook i love my wife chanichani koma ineyo ndilibe naye ndilibe naye oloko chikondi olo pang'ono zimene ndimapanga mamawa mu- mu- mu- mukonda mudye ndiwo zanji ah ndifuna chakuchakuti ndimphikiraphikira ndiwozo kusiirapo Mm, akatero adya mamawa leronso ndafunsa apa ndikukaphikira ndatulutsa nkhuku yokuti adzadye mawa mm, ine ndizingonesesa kuti ndamuphikira koma na kuchipindako thupi langa likukaniratu likukaniratu ndipo sin- sindikufuna nkomwe oloko kuti andigwire mwina mtima wanga ukazazizira ukazakhala pansi futi ndingomona ngati munthu owukira munthu oti wandipanga betray nsaname fukuti eh yamikani amaziwa kuyankhula boza yamikani amaziwa kukuyipisa nde nkhani ija ndikamaifotokoza pamene ndinalakwisa ndimapaziwa ndimachita kufotokozaso zinachitika motere motere motere pamene ndinalakwisa ne ndinamuyankhulira mawu akuti even anti Miri ndinauza chilungamo sitino ndinamuuza chilungamo ndinamuyankhulira mawu akuti eh komatu iyeyo amasiya zake azingo azikambano za iweyo uoneke oyipisisa uoneke oyipisisa mapeto ake nde ineyo ndafika povomereza kuti i think ineyo ndine oyipa abambo aja ndi abwino ineyo ndizingwayang'ana pakadali panopa ndizingwayang'ana panopa ndangoziuza kuti i think ndiphunzireno kudekha zinthu zina kumangotenga kapu ya mazi ija ndikumwera kuziyang'ana otherwise mm, ayi nsaname sindikwanitsa ayi
amangofuna kuonjezera kuti ukamamva ma feelings onena kuti "Ah, ine amene iyo zimene akupanga sizindisangalatsa interest ndilibe ndingolankhula ndingolankhula ere ee mwakuti mwakuti uzidziwa kuti ameneyoyo ndi satana satana safuna pakhomo pakhale mtendere satana kwake ndikupha ndi kuwononga ndiye kuti iwe ukugo- uku- uku- ukugonjera m'manja mwa satana mm? koma iwe umafunika satana uja maganizo amache akamabwera kuti choka satana ineyo ndifuna nditenge maganizo a mulungu amene akukupanga kuti ayi ineyo chichi hey, ineyo chi-" kuku- akupasa tinzeru tomapeza tizifukwayo amenetu ndi satana afuna akuyalule ndi akakakuponya ako- akakakuponya uko ndiye m'maso mmayerano "Ah, ah, zimenezi nimapangiranji Hmm? Iyi inali nkhani kuti ndikanapanga mwakuti, sindikanapanga mwakuti bwezi ndili pakuti. Mukuona? Ndiye izi ndingofuna ndikuwuze kuti amene akumakupasa timaganizo timene totoyipato ndi Satana. Kwake akufuna awononge, atere, dzikak apambadzule. Hmm? Pamene Mulungu kumwamba safuna zimenezozo. ndiye iweyo umafunira uzipanga konka maganizo oyipa ngati zimenezo mm, nkumakhala mu chilungamo cha mulungu chifukwa chimene chipambano chimakhalamo koma ukamutsanzira satanayo satana kwake umadzafika podzidzimukano kuti ah, amene ndimapangano izizi kuti ndi- ndi- ndiche- ndi- ndinali ineyo mm, kudabwa kuti kodi ineyo ndakafika ndakafika kandifikitsa ndani osadziwa kuti ndiwekha ndiye ndimangofuna ndingokuuza kuti maganizo amenewo satanayo muchite konka kuti ineyotu apapa sinditsata maganizo ako ine ndikupanga chiyanjano apapa ndipo ndipambana Mm. ndipanga zimene mulungu amafuna chimene chikukhala kwa, kwa mtendere pakhomo koma amene akubweretsa tina ndi tinayo usamudabwe ndi yemweyo satanayo afunano pakhale mapokoso chifukwa mapokoso ndi amene ama- satana amakonda mafuna kuti ndikululire oh iya kulankhula kuli ndunena kuti um, munthu umangomuzolowera mmene alili ndi momwe ndimamuuziranso ujeni iwowo Palibe munthu amene amanena kuti ndi wolungama. Chifukwa mmene wayankhulira apapa ukuoneka ngati iweyo ndiye sulakwitsa basi iyeyo ndiye wangopeza mafoti okhaokha. N'zimene ndamuuzanso ujeni awo awo. Tonsefe ndife anthu ochimwa timachimwitsa pena pake. Inde bodzalo ndi limenelo mwina ndi foti yake imeneyo. Basi munthu mmene umakhalira kuti ine ndili ndi munthu wotere pakhomo ndi mmene umafunika kungozizolowera. ine ujeni bu- monga mmene timachitira panopo timakhala ndi ujeni tikungofotokozatu timakhala ndi mwana uja hmm? timaona vuto lake ndili akutipanga chipongwe umu akutere akutere koma timamkonda mmene alili hmm? muna nonse amene mukumvetsetsa timamkondabe ngakhale anali choncho hmm? kaya umva kuti ako akutengera kanthu kata timamkondabe N'chimodzimodzinso iwenso mmene ungakhalire. Kuti no iye amu ujeni wa wa- bambo wako amatere, amatere ali ndi vuto ili ndi ili. Basi iwe nkudzikakamiza kuti ndi amuna anga. Hmm? Ndi mmene ungakhalire. Sikuti kapena iwe ukakhala kuti sunapeze u- u- ukatere ndi kuti palinso munthu wina amene ungampeze kuti alibe vuto. Hayi, aliyense amakhala ndi mavuto ndithu. Ndi munthutu basi. Ngakhale iwenso kukuwerenga ulinso ndi mavutonso. Hmm? Sikuti kapena unganene kuti a ineyo ndithu ndimatere ndimatere oyipa ndi uyu. Ayi, kumbuyo saona, sudziona wekha. Eetu, tonsefe ndi inenso ndemwe ndili ndi vutonso. Ndiye chimene chimafunika nkungodziyang'ana, ayi basi mwamuna wanga ndi yemweyo. Basi ndi amene wa- wa- wakupatsa Mulungu ndi yemweyo. Ndi amene ukukhala naye. tsopano osati ku- ku- ku- ku- ku- chete wokunenayo ndi wabwino koma osakhala ukhalire kuti kuti ayi ayi e basi no kukhala kuti ndu- ndu- ndungokhalira choncho e ndikamamuona basi mwakuti ayi izo ndi sizoona ukatero ndiye banja lomwe litha kaya ukanene ukoko izozo nzongokakambirana kuti ah, pa- palitu vuto ili ndi ili Mm, ndiye pamene muna mwake zimenezo ndiye kuchita kumdzudzula pangani sibuno akamandimvera ndikuti kumdzudzula zimene akulakwitsacho Hmm? kuti ah, chilichonse muziti mukatere mudzikanena ku- ku- kwa kujeni ku- ku- kujeni kwa chemwali anu izozo ndi kumdzudzulako komano kuti abu- muphunzi- kuti zambiri ziku- zikambani m'nyumba mwanumo koma osangoti chilichonse adziwe cha kunyumbako izozo ndiye kungo- ku- ku- kulongosola munthu aledzera amatha kubalalika mmutumo zinthu zikamachitika mwina maluzi onso akakulaso munthu kuganizaso kumakhala koperewera ndiye izozo izo chimene ndima- tikunena icho kuti ungo basi kungomuyang'ana mmene alili sikuti monse mmakondana muja kuti ma- mavuto panalibe umatha kuona uyo amalakwisapo amalakwisapo sikuti palibe munthu amene ak- amakhala mngelo kuti amakhala perfect mu zonse Mm. ngati ukunena kuti a ine kulankhulalankhula sindilankhula koma usakhale kwa milandu chifukwa mukakhala kuti ukhale kwa milandu kuti akatere madzulo sindikufuna ee mwakuti ah, ah. Ah, ndiye mulikhalanso banja Hmm? ndiye ndi banjanso nanga ndiye ba- banja ndi mmene ukulikanalo ndiye pena pake udzampanga drive munthu kupanga zinthu zolakwika izozo ndiye mukatero ndiye kuti apo- aponso ndiye kuti siziyenda basi nkhani zonse nthawi zonse tizimverano inuyo aliyense basi uko kuli nkhani zakutere uko kuli nkhani akutere pamene anthu onsewo mavuto sakuwapeza ayi apo mpofunika kuyesetsa basi kumkonda mmene alili komano pamene kuti apa pasipa kundisangalatsa ndiye kutiuza kumufotokozera kuti kodi zimatere ngati apatu apa sisi pali bwino pamene kwati pavutapo eyetu hayi kofunika basi muyesetse kukhala bwinobwino nanga ngati mukutera ano ndi maere stages ito mwakhala zaka zingati kofunika basi kuzolowerana anthu onsewa ndithu adalira kuzi kuzolowerana komweko sikuti kapena amati akakhala kumati awa amapanga zabwino izi izi ayi amakhala nku- ndi vuto lawo vutoso lakuti mwina make kumaliso bola limene kulona iwe izinso ndangolankhula eti koma ndikamvanso kuti mawu amene ndalankhula ine ena kaya kupita uko ukuwalankhulenso zina ndiye si bwino chifukwa iwo anena kuti ah basi nanga ndiku- ndikukufotokozerani nkhani koma osatinso ikhalenso nkhani kuti muzikamukonza muzikamulankhula soyamikani ndati ayi ndamva nde izi ndakuuza so ine sindingakubisire iweyo kuti ino ndalankhulana nawo Mm. ndiye iwe ukatere sikuti kapena ndikulankhula alankhula ndi ine ukapezekenso mavuto ku nyumbako apa ndiye mundi zikhalanso bwino ngati kapena abe uzimvetserere kuti no iweyo upange zakuti upange manage mavuto amenewo aliyense amakhala ndi mavuto ake pakhomo eti upange manage mavuto amenewo amene aliwonse amene angakuyesese aliyense ali ndi mavuto pa khomopo amafunika basi kuonetsa ukulu wako kuti kodi kukhwima maganizo kwanga nkotani palibe munthu amene alibe mavuto pa khomo pake koma ama- kumangoti basi mulungu ndi- mavuto amene andipatsa ndi awa ndipirire ndimene anthu tukhalatu mmakomo inenso mavuto ndinawo pano ndithamange kunsika kaya machesi ndipite uku nditere inenso mavuto ndinawo pamene iwe pamenepo ukakhala ungoti tapangani chakuticho tapangani chakuticho nsima ikubwera aliyense pakhomo akamakhala ndithu kena chake sichimalephera choti "Ii, ichi motere ichi motere nde umafunika iweyo ukhwime maganizo mavuto amene akupa- amatipatsa ngosiyanasiyana iwe u- usonyeze ku- kuwapirira otherwise palibe pakhomo pamene sukapeza mavuto ndiponso tinganena kuti si mavuto amenewo amenewo ndiye kukhala kwawo tu- kukhala kwa dziko lapansi ndiye kumeneko anthu akamadyetsa keke uja kekeyo ndi ameneyo amati pena kutsekemera pena mchere pena chani ndi mmene momwe chifukwa amadyetsa keke uja Mm. ndiye anthu ambiri akupirira zinthuzo akukhala mmene momwe kumachita kuma- kuma- kumasonyeza ma- maturity yawo iweyo ukamalephera zinthu zina zoterezi ndiye kuti maturity us- suli mature aditu hmm? si wokhwima maganizo